Caibidil 5 Tháinig siad go dtí an taobh eile den farraige, go dtí Tír na Geirsín. Agus ar theacht amach ar an mbád dó, tháinig faoina dhéin as na tuama, duine a raibh spiorad míghlan ann, a bhíodh ina chónaí sna tuamaí. Agus ní bhféadfadh aon duine é a cheangal feasta, le slabhra féin, óir is minic roimhe sin a cheanglaítí le geimhle agus le slabhraí é, agus sracadh sé na slabhraí as a chéile agus bhriseadh sé na geimhle, agus níor féidir le aon duine é a smachtú. Agus bhíodh sé de ghnáth de lá agus d'oíche sna tuama agus ar na sléibhte, é ag screadadh agus é ag greadadh é féin le clocha. Nuair a chonaic sé Íosa i bhfad uaidh, rith sé d'umhlaigh dó agus scread sé de ghlór ard, dúirt, Cad ab áil leat dom, a Íosa, a Mhac Dé ró-ard? Cuirim ort, as ucht Dé, gan mé a chrá. óir a bhí sé á rá leis, Gabh amach as an duine a spiorad mhíghlan. Agus d'fhiafraigh de, Cad is ainm duit? Dúirt sé leis, Legion is ainm dom, óir tá mórán againn ann. Agus bhí sé ag achainí air go crua gan iad a chur as an tír. Bhí ansiúd ar an sliabh tréad mór muc ar féarach, agus rinne siad achainí air, Cuir ag triall ar na muca sinn go dtéimis isteach iontu. Thug sé an cead dóibh. Tháinig na spioraid mhíghlana amach agus chuaigh siad isteach sna muca agus chuaigh an tréad ina ruathar le fána timpeall dhá mhíle díobh isteach san fharraige agus bádh san fharraige iad. Theith na muicithe a bhí ina bhfeighil agus d'inis siad an scéal sa chathair agus sna feirmeacha. Tháinig na daoine amach go bhfeicfidis cad é an rud seo a tharla. Agus tháinig siad ar triall ar Íosa agus chonaic siad an deamhanach ina shuí agus a chuid éadaigh air agus ina cheartmheabhair agus an duine céanna a mbíodh an Léigiún ann, agus bhí uamhan orthu. D'inis an lucht féachana dóibh cad a tharla don deamhanach agus mar gheall ar na muca. Agus thoisigh siad ag achainí ar Íosa imeacht ón gceantar. Ag dul a' bord an bháid dó, rinne an fear a bhíodh na deamhain ann achainí air bheith 'na chuideachta, ach ní ligfeadh sé dó ach dúirt sé leis, Imigh leat abhaile chun na muintire féin agus inis díobh a bhfuil déanta ag an Tiarna duit agus mar rinne an trócaire ort. Agus d'imigh sé leis agus thoisigh ag fógairt a' Deacapoil a raibh déanta ag Íosa dó agus bhí ionadh ar chách. Ar theacht trasna do Íosa sa bhád go dtí an taobh eile, bhailigh slua mór ina thimpeall agus bhí sé le hais na farraige. Tháinig duine de chinn urra na sionagóg arbh ainm dó Iáras, agus ar feiceáil dó, chaith sé é féin ag a chosa agus rinne achainí go crua air ag rá, Tá m'iníon bheag ar phointe an bháis. Tar agus cuir do lámha uirthi chun go mbeidh sí slán agus go mairfeadh. D'imigh sé lena chois a bhí slua mór á leanúint agus bhí siad ag plódú air. Agus bean a raibh rith fola uirthi ar feadh dhá bhliain déag agus bhí tar éis mórán a fhulaingt óna dhíon le lianna agus a raibh aici a chaitheamh agus nárbh fhearrde í é ach gur mó a bhí sé ag dul ina olcas, nuair a chuala sé scéala mar gheall ar Íosa tháinig sí taobh thiar de le slua agus bhain sí lena bhrat. Mar dúirt sí, Má bhainim lena cuid éadaí fiú amháin beidh mé slán. Agus stad an doirteadh fola aici láithreach agus mhothaigh sé ina corp go raibh sí leigheasta óna gearán. Ach d'airigh Íosa ann féin go ndeachaigh brí amach uaidh. Chaith sé timpeall láithreach sa slua agus dúirt, Cé bhain le mo chuid éadaí? Dúirt a dheisceabail leis, Feiceann tú an slua ag plódú ort agus deir tú, Cé bhain liom? Agus dhearc sé ina thimpeall agus féachaint cé rinne é. Ach thuig an bhean cad a bhí déanta aici, tháinig sí go critheaglach agus chaith í féin síos roimhe agus d'inis sí an fhírinne go léir dó. Dúirt sé léi, A iníon, do chreideamh a shlánaigh thú, imigh leat faoi shíocháin agus bí slán ó do ghearán. Le linn. dó bheith ag caint, tháinig daoine ó theach ceann urra na sionagóg á rá, Tá d'iníon tar éis báis. Cén fáth a mbeifeá ag cur as don máistir níos mó? Ba chlos d'Íosa an comhrá agus dúirt sé cheann urra na sionagóg, Ná bí eagla ort, ach amháin creid. Agus ní ligfí dó do duine ar bith dul leis ach Peadar agus Séamas agus Eoin, deartháir Shéamais. Ar theacht dóibh go dtí an teach cheann urra na sionagóg. Chonaic sé an callán agus na daoine ag gol agus ag olagón go hard. Agus ag dul isteach dó dúirt sé leo, Cén fáth a bhfuil sibh ag déanamh calláin agus ag gol? Ní marbh atá an leanbh ach ina codladh. Agus bhí siad ag fonóid faoi. Ach chuir sé amach iad uile, agus rug sé leis athair agus máthair agus linbh agus iad seo a bhí leis, agus chuaigh isteach mar a raibh an leanbh ina luí. Agus rug sé greim láimhe uirthi agus dúirt léi, Talitá cúm, focal a chiallaíonn, A chailín bheag, Deirim leat, éirigh! D'éirigh an cailín agus bhí shiúil sí thart agus bhí sí dhá bhliain déag, agus bhí ionadh agus alltacht orthu. Ach chuir sé mar acht orthu go crua gan a fhios seo a bheith ag aon duine agus dúirt rud le hithe a tabhairt di.